Traballai e frincai in Sardìnnia. In custu atòbiu sigheus su biaxi nostu me in is comunus piticus de Sardìnnia ca gherrant po no s'isbuidai. Eus a cannosci de insoru is comunus de Pàdria, Soddì, Nughedu Santa Itòria, Sorradile e Mara. iscuberendi is gallanias e is traditzionis e pruschetotu is personas ca cun apinnioni e amantia circant de fabricai bagas. Unu tretu arricu de testimòngius, de boxis berteras e de esperièntzias ca si contant sa frotza de comunus piticheddus ma bius ca non si bollent arrendi e ca allogant unu patrimòniu de genti e de cultura pretziau meda. A palas de dònnia bia, de dònnia domu, de dònnia cara ddu est un'acàpiu fungudu cun sa terra nosta, est pròpriu innoi ca nascit un'ispera po unu benidori galu possìbili, cun su coru e cun sa boxi de chini creit in sa Sardìnnia.

e caligunu ch'est andadu fintzas in Argentina, unu tiu meu in su millenoighentoschimbanta si ch'est andadu in Argentina, finida sa gherra non ch'aiat trabagliu nd'est partidu e poi ch'est torradu a lì, cando ch'est torradu, ch'est torradu in su duamiza, cando sa Regione at azuadu cussos emigrados a rientrare, a rientrare, no a rientrare istabilmente, ma a rientrare in Sardigna nessi po s'ammentare de sa Sardigna. In cussu periodu sunt bennidos puru sos fizos de de custos emigrados in Argentina e una sorrasta mia cun cun un'atteru piccioccu de de origine de Cuglieri, su babbu, e si sun connotos e si sun cogiados e sun in Sardigna como viven in Tattari trabaglian e viven in Tàtari, quindi est una situatzione de una immigratzione a su contràriu custa. Eo so istadu fortunadu si ca poita apo aciapadu su trabagliu apena mi so diplomadu. Eo mi so diplomadu in su sessantasete e in su sessantanoe so intradu a trabagliare in Portu Turres, su primu de austu de su sessantanoe e so andadu in pensione in su duamizechimbe

Inoghe s'ùnica possibilidade chi b'est est chi pro sos giòvanos chi chi cheren restare inoghe est su trabagliu. Si si resessit a creare atividades de trabagliu, ma non naro chi los deven fagher in Pàdria ne totu manera, ma in zona, in modu chi sa zente podat andare non so in Giave o Macumere o E sa tzena po si b'est su trabagliu in cussas zonas, sa zente dae inoghe podet andare a igue a trabagliare e rientrare a bidda. Senza si non b'est custa cosa non si andat add'ananti, su paese est destinadu po me est destinadu a finire. De bello a Padria de bellu ch'at cosas meda, si unu si cheret dedicare a sa cultura nci apiamus ch'amus diversas zonas archeologicas chi podent esser incrementadas, però bi cheret zente preparada pro fagher custu, quindi sa Regione podet fagher custu o o puru naramus s'agricultura, però s'agricultura est est una cosa est una cosa unu pagu diffizzile perché ca est ligada a milli a milli situaziones e a milli problematicas, quindi no est chi risolvende s'agricultura inoghe in Padria si podet aumentare sa sa populazione, sa populazione Si podet aumentare, ripeto, sempre cun su trabagliu, unu trabagliu siguru e istabile, si nono semus destinados a diminuire sempre. Bi fint inoghe chie 'enit dae fora, custos immigrados, cioè custos immigrados, custos chiamamus, giamamulos turistas, chi 'enin a bidda, s'acciappan bene, lis piaghet su logu ca su logu est bellu e trancuillu e ch'enin e si comporan sas domos, però est sempre una cosa temporanea no chie si comporat sas domos inoghe, ripeto, custos inglesos, tedescos e finlandesos, unu finlandesu puru e sa muzere est russa e sun in bidda cando ch'enin sun sun trancuillos, viven bene, sun cuntentos, però custa est zente chi ch'istat pagu in bidda, unu mese, duos meses e poi si ch'andat e nois torramus a s'incumintzu, zente paga, già est beru chi su diciu narat zente paga festa 'ona, però sa festa si faghet cun sa zente, non cun zente paga. Vivere in Soddie est un'iscelta, eo seu naschio inoghe e isco ite podet essere complicadu ma finzas bellu Poita ddu at trancuillidade, ddu at, ddu at, ddu est totu inoghe. Pentzu chi bivere inoghe siet un'oportunidade puru, semus arricos de de medas cosas, de de cosas archeologicas, de de istoria, e penso chi chi sos zovanos ispecialmente ma finzas sos prus mannos si devene dedicare a custas cosas namos e de iscoprire ite at sutzediu innoghe in sos annos prus a fattu de innoghe namos. Apo iscertu su fattu de mi candidare cun cun custa amministrazione poite ddue tenzo, ddue apo sempre tentu a sa 'idda e Est semper istapiu un'amore e un'odiu namos, ca a bortas naras ma chie mi ddu faet faer, poita sa 'idda est pitica, e puru semus semper semus semper tirende a dienanti e criccande de faer semper calecuna cosa po su po unu po unu avvenire mezus namos. Po a mimmi su problema prus mannu est ca ispecialmente sos pitzoccos de oe namos non creen ca tenimos unu tesoro in manos, penzo chi su problema prus mannu siet cussu, poite tenimos totu podimos abarrare totus inoghe eh, a biver innoghe in bidda e, e penso chi su problema prus mannu siet cussu, chi non, sa zente non ddoe credet a, chi, a su chi tenimos namos. Parte si nd'andat po triballare, poita innoghe triballu non si nd'atzapat, quindi sa maggior parte sun in continente, e parte eh, si creana familias foras e quindi sun custrettos a si ch'andare namus, però precedentemente sa zente si ch'est andada poita Non crediat a sa 'idda pitica. Su nùmberu no est cambiau meda, fiamus chentu, como semus chentu binti e prima semus arribbaos a chentu trinta, chentu baranta, chistionande de binti trint'annos faet, namos. Nois de cussu chi narat s'ISTAT no si nde semus acataos meda, namos, poita, gràtzias a Deus, custos ùrtimos annos, sun naschios pipios, custos urtimos de sos urtimos ses annos sun naschios doxases pipios e po sa 'idda est meda. Po a mimmi si devet creare prima de totu unione tra de nois, unione, non, s'unione ddoe cheret poite in cue si andat a dienanti, creande s'unione si si devet cricare de valorizare sa 'idda E po a mimmi una 'orta chi si valorizat sa 'idda e chi arrennessimus a dda valorizare a beru comente s'ispettat, sa zente non sicch'andat. Beh in su lagu nono poite ddu amus criccadu de faere, non nois ma precedentes amministratziones ant criccadu de fai calicuna cosa, poi cun sos vinculos chi at zau sa Regione non si podet prus fai nudda in in su lagu. Però sas manifestatziones, namos, de sos santos o de atteras manifestatziones sun istapias fattas e si faine sempre. Comente si biet a vista, namos, est una ricchesa, si podet creare qualsiasi cosa e si biet de vista ca no est valorizadu nudda. Unu logu gasi ischimus benissimu ca si podent fai milli cosas turisticas e culturales, qualsiasi cosa, quindi penso chi po ddu valorizare torramus a su discursu de s'unione de sa zente chi arrennesset a fai calicuna cosa. Una 'orta chi sos logos sunt vinculados e chi Sa polìtica comunale non podet fai nudda po azuare mancu sa zente de sa 'idda, pentzu chi siat, pentzu chi cioè chi sa Regione puru devet azuare po custa situatzione e po valorizare sa zona, non solu Soddie ma totu sos comunes limitrofos a su lagu. Unu disizu, namus, chi tenzo po sa 'idda est, eo torro sempre a su discursu de de s'unione, de abbarrare totu paris e de cumprender ca non ddu at nudda de nudda de malu a essere unidos e a cumprender ca sa 'idda devet devet triballare totu paris. Chentu abitantes est, sun duas familias, namus, duas tres familias, quindi Eh, calecunu, namus, calecunu inconvieniente sutzedit sempre, però pro non si creare custos inconvenientes pro a mimmi toccat a aberrere unu pagu sa conca e, e pensare de andare a denanti. In su coru de su Barigadu, a sa làcana nord-orientali de sa provìntzia de Aristanis, s'agatat Nughedu, una bidda pitica cun cuatruxentus cincuanta bividoris. Su nòmini est giai unu contu. Nughedu, de su latinu Nocetum, evocat unu territòriu unu tempus arricu de àrbores de nuxi. Po cantu a Santa Vitòria torrat a su nòmini de su monti chi dòminat su paesàgiu e donat a sa bidda un'identidadi funguda, e mancai sacra. Seus stètius innoi in Ierru, in una de cussas dis chi parrint firmai su tempus, sa dì de sa festa de Sant'Antoni Abate, una de is celebratzionis prus identitàrias de sa Sardigna. Is fogus, is ritus, is gestus tramandaus, totu fueddat de sa fortza de una comunidadi chi puru pitica arrennescit a essi unia, acoliosa e cun d'unu cunsideru mannu de is arrèxinis suas. Unu momentu de importu est stètiu cussu de s'asta chi si tenit in crèsia cun tantu de bandidori. Unu ritu colletivu innui sa fidi s'acàpiat cun s'ironia, sa partetzipatzioni e sa memòria. Unu momentu arricu de sentidu innui totus scint ca sa traditzioni est un'atu de amori po sa terra insoru. In cussa dì eus connotu una bidda bia, chi scit essi domu fintzas po chini torrat a innoi sceti po sa festa, sa festa de Sant'Antoni, cumenti a meda atras festas chi signant su calendàriu rurali e ispirituali de su territòriu, est ocasioni de torrada, de agatada, de reconnoscimentu retzìprocu. Nointamis su pesu de su spopolamentu, chi innoi, cumenti in medas atras biddas de sa Sardigna si fait intendi, a Nughedu s'agatat unu sentidu de resistèntzia forti meda. Unus cantu de impresas nàscias de pagu, s'initziativa de giòvunus chi scioberant de bivi e traballai innoi, funt signalis de unu fermentu piticu ma de importu. Passillendi intra de is arrugas mudas de i domus in pedra e i giassus de su satu, si tenit unu sentidu de s'agatai in unu logu innui dogna pedra contat una storia, innui sa natura tenit incora su ritmu suu. Su monti de Santa Vittoria billat a sa bidda cumenti a un'antiga divinidadi, custodi de ritus, memorias e isperas. E a pustis ci funt issus, is becius, cun fueddus simpli ma arricus de sentidu, Chi ci cumbidant a abarrai in sa biddixedda insoru. Po dda bivi, no sceti po dda bisitai. Po no lassai chi abarrit sceti unu pùngiu de domus sbuidas intra de is montis. S'apellu insoru est craru, Nughedu no est sceti unu logu de ammentai, ma unu de scoberri. De scioberai, de torrai a costruiri, innui abarrai cun orgògliu. Innoi eus biu de prus de unu burgu piticu, eus biu un'identidadi chi aguantat, una comunidadi chi no si frimat, unu territoriu chi cicat camius nous pro sighiri a bivi.

Deo fatzo su militare e triballo in Macumere e viaggio, viaggio ogna die de Sorradile, tantu est a duos passos, viaggio ogna die de Sorradile. Apo detzididu de bivere inoghe e mi so torrande a contzare sa 'omo chi fut de mammai e de babbai e e como cando ch'est finia at a esser 'omo mia Sorradile est una 'idda chi at tentu unu ispopolamentu veramente mannu, poita est fut una 'idda bivia bene, fut una 'idda meda meda prus manna e sos urtimos trint'annos ch'at fatu una calada at perdiu unu muntone 'e zente. Sa zente si ch'est andada, su triballu est mancadu e sa zente cumintzat a emigrare e meda non che sunt torrados prus. Chie est andadu a istudiare o est abarradu in Casteddu e Sa 'idda si ch'est sempri prus impiticada. Amus cumintzau a bellu a bellu a cricare de fai connoscher sa 'idda, poita est una 'idda bella, una 'idda socievole, una 'idda cun zente veramente chi ti fait piaghere a connoscher. E poi, insoma, est una 'idda chi candu si fait unu ziru unu abarrat incantau. Quindi semus cricende de dda fai connoscher in ziru po totu su mundu po chi sa zente iscat ca ddu est unu logu bellu gasi e potzat bennere a bivere inoghe, e calicunu de su Belgiu, de s'Olanda, calicunu de ateros zassos de Sardigna puru ch'est bennidu a bivere inoghe, at apertu atividades puru inoghe, quindi custu est unu passigheddu chi semus cumintzende a faghere e a bellu a bellu chissai de de faghere carchi cosa de prus puru. De seguru semus unu riferimentu ca semus zòvanos, zòvanos est una parola, zòvanos meda non semus però Zai su fatu ca biene chi ddu est un'amministratzione zòvana magari est de istìmulu finas po chie benit a biere e chie no si connoschet cumprendet ca tenimus un'idea de fai custa 'idda prus d'arringiovanire, ecco, mettiamo. Sorradile bivet de medas cosas poite una 'orta fut printzipalmente fut una 'idda agropastorale, ancora est meda agropastorale, però Torrende a cando fui pitzocheddu eo ddoi aiat unu muntone de atividades econòmicas, una 'idda de artigianau, una 'idda de iscalpellinos, de muradores, aiat maistros de linna, maistros de ferru, poi una 'iddighedda de nudda comente fut, ddoi aiat unu muntone de atividades. Como purtroppo est abarradu pagu e nudda de cussa 'idda e e diat esser bellu a torrare a cumintzare a imparare sa zente a fàere sos triballos chi servin, magari cumintzende a ddos invogliare bene de inoghe e a apèrrere atividades po fàere po azuare sa 'idda a crèschere po insomma e po azuare su triballu puru. Sa cultura est unu istrumentu tra sos menzus chi ddoe funi, poite a parte sa bellesa de sa 'idda, est una 'idda chi tenet un'istoria antiga e un'archeologia chi est est invidiada in totue E quindi cussu podet esser unu unu de sas tantas cosas chi ddue funi de fàere po menzorare custa 'idda. De particolare che nd'at medas de cosas, tenimus tantas festas, tantos santos de festare totu s'annu, non naro chi dogna mese ddu est una festa, ma quasi quasi dogna mese. Però purtroppo torramus sempre cuddu contu, sa zente chi ddas podet festare custas festas est sempre prus pagu, sa 'idda est sempre prus antziana e e quindi diat esser bellu fintzas a torrare a ddas rinforzare custas traditziones e custas eventos culturales puru

chimbichentas vinti animas chi nos dat a su connotu dae dae sera de bonu 'ighinu In su Neolìticu mèdiu, e nos nde carrat fintzas a oe, su duamiza e vinti chimbe, s'istòria de Mara est oramai millenària, partit cun sa rapresentatzione de su ballu sardu in sos vasos ch'an ciàpidu in sa in sas grotas, e su trigu antigu. Oe nos ciappamos a no tenner guasi pius nudda, ca su connottu est perdidu, no bi sun pius sos antzianos chi nos lu raccontan e devimos torrare a istudiare in sos libberos su chi si connoschiat dogni die e si faghiat dogni die. Ca Mara comente traditzione est agrìcola, pastorale, fit organizada in sòtzios po s'aradura de sos terrinos ca fin teniat una produtzione chi fit de importu ca faghiat degheoto miza cuintales de trigu de calidade importante, quindi naramos chi Oe si diat poder narrer fit leader in sa produtzione de su trigu, ma non solu de su trigu, comente si narait primu, ogni abitante de sa 'idda teniat su biculu de su terrinu sou, quindi non b'aiat teracos e comente mi fini nende innanti non b'aiat mancu patronos, niunu fit patronu de niunu e niunu fit teracu. ognunu produiat su sou e su baratu a cambiare sa merce unu cun s'àteru fit sa normalidade, ca su 'inari non b'aiat circolatzione e non esistiat comente como. Mara ancora connoschet cuddas traditziones antigas de coltivatzione, piantamus su melone de siccu Melone chi non tenet bisonzu de abba po crèschere, prus matas, chi manu manu s'est perdende totu custa cosa ca oramai a campagna non bi cheret andare niunu, caligunu est torrende a sa 'idda, calchi cuntinentale, calchi istranzu de fora est comporende calchi domo e pianu pianu s'est appassionende a sa cultura de Mara, a sas traditziones bi sun sas associatziones, tenimus su balletto, tenimus su coro, sa Pro Loco est attiva, quindi si podet narrer chi non nos mancat nudda, nos mancat unu pagu su 'e creer custas cosas e su 'e las mandare addainanti in un'atteru modu, magari faghende arrivare su turista e faghende·bi·la connoschere die po die custa cosa però Su tempus già est mastru e nos podet fagher cumprender su chi nos mancat. Giovanos chi nd'amus pagu, in totu tra sas elementares, medias e superiores arrivamus a trinta, trinta chimbe pitzinnos. Isperemus chi nessi custos cumprendana su valore de istare in una 'idda comente Mara, inue sa zente si podet connoschere po su sambinadu e no po unu numeru in sa carta identidade, fizu de de tale, su nebode de tale, fizu 'e chie ses, m'ammento cando battian sas muzeres dae fora, non narain mai ite ti naras, sa muzere de, sa netta de, ca S'identificativu fit cussu, comente sos paralùmenes, sopranomi, pronòmen pro sos romanos. S'identificativu Mara fit Giovanni Battista totu pro su santu, ca su patronu est Giovanni Battista e quindi Giovanni Battista ch'andaiat meda e tando pro l'identificare, ca sos cognomes puru a bortas fin similes, ogni fizu poniat su nomene de su babbu E quindi varios fizos teniant sos fizos cun su matessi nomene e tando su fizu de de Mazzone, su fizu de Antrone de Asumudu, cudde e ognunu l'identificain po su po su paralùmene. Mara a su sessanta, chimbanta sessanta est arrivadu finzas a mille e chentu abitantes e poi cun sa prima emigratzione verso sa Germania, verso s'Australia at cumintzadu a miminare e oe semus chimbighentos vinti. Si faghet narrer chi sos ultimos tres annos de s'amministratzione inue che so deo semus restados senza cambiamentu, semus restados comente fimis, caligunu si ch'est andadu, copias chi si sun isposadas si sun trasferidas a s'Alighera però progettos regionales po s'ispopolamentu assegnos de mantenimentu de sos pitzinnos an garantidu nàschidas, ses pitzinnos s'annu passadu, ses pitzinnos ocannu e semus unu pagu istàbiles. Su progetu europeu chi fit unu obietivo uno li narain, inue nos definian chi devimus isparire intre barant'annos Nois faghimus andare addainanti ateros, no semus de accordu chi fra barant'annos Mara no ch'est pius, podet esser chi podet incrementare, caligunu est arrivende e forsis s'isperantzia b'est si sighimus a dare opportunidades a sa zente. Deo sa veridade naro sempre, no andas a logu si no giughes su biglietto, po a mie su biglietto est sa formatzione, ca oe sentza unu unu tìtulu chi podet èssere su diploma, sa làurea, ma fintzas su tìtulu ispecialìsticu professionale est est su fundamentu pro su trabagliu e quindi comente nos semus insediados amus cuntatadu una un'agenzia formativa de Cagliari e chi sa veridade primu nos at unu pagu lassadu lassadu andare, nos at lassadu currer su chi naramis, però poi at cumpresu chi b'aiat un'opportunidade de de de alanzu e at e est bennidu a bider su logu, inue fimis, comente fimis e issos puru an iscummissu, quindi amus accreditadu un'aula de sas iscolas pro aula de formazione e amus fattu su primu cursu chi ognunu s'at pagadu de pessona, poi de su primu cursu chi si sun ant tentu s'atestadu degheotto pessonas, cun s'unione de sos comunes de su de Iddanoa naramos, chi faghimus parte a paris atteros battero comunes, subra s'insistenzia mia amus fattu su segundu cursu, custa 'olta però finanziada su settanta po chentu dae s'unione E igue amus tentu àteros degheoto iscritos, deghenoe iscritos, chi como sun a cumprimentu de de su cursu ca sun faghende su tirociniu in s'ispidale e quindi a breve custos puru an a esser prontos pro su pro su trabagliu. Amus binchidu duos progetos europeos, in Europa los definin delle buone pratiche, de sas cosas chi si deven fagher in sos logos pro istare 'ene e nois Forsis a abrile concluimus totu sa cosa e devimus andare in Turchia, paris a sos barrantzellos chi sun sa polizia locale naramus de rurale, po cantu riguardat sos sistemas de antincendio e de gestione de sas comunidades agropastorales. E un'ateru progettu sempre de sas bonas praticas est su su sistema culturale chi tenimus po nos mantennere in agricoltura e cant'atteru e nois amus a esportare su sistema nostru de produtzione a siccu de sas de sas colturas chi oramai duos o tres comunes in totta sa Sardigna l'utilizan e s'Israele paret una fesseria l'est istudiende comente faghen a produere sa sas colturas in asciuttu senz'abba. A sos de s'Istat li naramus chi enzan a inoghe ca cun vinti miza euro si comporan una domo e e si la lassan aberta non b'intrat niunu, quindi si podet viver ancora serenamente, si podet drommire cun cudda tranquillidade chi drommian sos bezzos nostros, cun sa giae in sa tuppa comente naramus nois, la chiave nella serratura pro chie non la cumprendet, e viven tranquillos ca non b'at bisonzu de frisciare una gianna cando niunu ti cheret male

Po custu atòbiu puru eus acabau, gràtzias po s'ai sighiu, si torraus a biri sa cida chi benit cun d'unu atòbiu nou de Bogaboxi, chi comente sempri si boleis sinnalai eventus, fatus o contus chi pentzais si potzant essi de cabale a ddus contai, scrieisia una lìtera a su giassu bogaboxi punto tv sitzigorru gmail punto com, poita seus innoi, prus chi atru, po intendi sa boxi de bosatrus.